Ife Nkili Podcast. ọhaneze ndị igbo ekele m nke onye chiri ya zere nke onye na-emekọ n'elu ụwa ya gaziere ya tata anyị na-anabata unu na ihe omume anyị nke anyị na-akpọ ife nkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ ife nkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ ife nkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ aha m bụ ezinne okenwa ị kpọọ mụ nwa ada igbo aga m aza gị aza ka a kpọkwanụ m nwa abịrịba eji eje mba aga m aza gị aza aha m bụkwa ọlaedo ka a kpọọ m apụnanwụ akwa ugo aga m aza gị aza i lee anya ị ga-ahụkwa ụmụada igbo ndị anyị na ha na-eso eme ihe onyonyo a ụmụma ndị chapụrụ achapụ ụmụada igbo ndị eji eje mba adaugo kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ọhaneze mma mma nụ aha m bụ nwaada adaure ada anambra achalugo nwaanyị ọma ada na-eri ukwu anụ ife nkili n'onwe ya mm. ka a sị a fụ nwata mara mma eh. a fụ iru ya eh. ndị ọma ndị ọma na-ege anyị ntị ndewo nụ biko biko kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ

na-enye sermon Holy. ndị oyibo na-akpọ sermon anointing na na-ada Mm, holy anyị nọ with a man of god apostle gentle joe glory biko kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ọhaneze na-ege ntị ọhaneze na-ele anya n'ihe omume a na-akpọ ife nkili aha m bụ supervising apostle Joshua CC Emeziem ebe m na-eje ozi bụ na the Eternal Sacred Order of the Cherubim and Seraphim Ụmụahịa Province
akụkọ anyị ji bịa ebe a taa bụ ka anyị kwuo ihe gbasara na ụmụ nwaanyị ha na ọmụmụ nwa ị ma ụmụ nwaanyị na-eme ha lụọ di anya niile nọ n'ebe ha nọ n'ihi na a chọrọ ka ha mụọ nwa anya niile nọ n'ebe ha nọ ebe di ya nọ ebe ụmụnne ya nọ ma ebe ndị ebe ọ bara ezinụlọ ebe ọ bara ga na-alụ di anya niile nọ n'ebe ọ nọ gbasara na ihe ịmụ nwa nwere ndị ọ wụ abakwa na ha na-achọ mkpụrụ nke afọ nwere ndị nke ọ wụ ha gakwara na ha bucha afọ ime buzuo ha gara ịmụ nwa ha nwụọ ọ ya mere anyị ji kpọbata onye isi nchụaja ka ọ bịa ka o tinye ọnụ e nwekwakwara ụmụada igbo ndị nọkwa ebe a ndị ga-etitukwu ọnụ ị ma na ọ wụ nwoke ka o kwuonụ ihe gbasaranụ ọmụmụ nwa n'okpukpere chineke apostle kedu ihe bụ usoro ma ọ kwanụ ihe mmetụta dịnụ n'ọmụmụ nwa n'okpukpere chineke
ndewo ndewo dịka ị kọwara isiokwu anyị ikpere chineke na ọmụmụ nwa nke mbụ ikpere chineke n'ọnọdụ ọmụmụ nwa na-eweta okwukwe ọ na-eweta okwu agbamume ọ na-ewetakwa olileanya nyere ndị bụ di na nwunye iji mee ka ntụkwasị obi ha bụrụ n'ebe chineke nọ na ọ chineke na-enye mkpụrụ nke afọ eziokwu dịka ihe ọmụmaatụ nke site n'akwụkwọ nsọ aga m agụ onye nke mbụ ana aga m agụ onye nke abụọ Sera aga m agụ onye nke atọ Elizabet okwukwe ha siri ike n'ebe Chineke nọ iji ma na ọ Chineke na-enye mkpụrụ nke afọ ọ bụghị ị nọọ na nzukọ ihe dịka otu afọ dịka onye kwere ekwe ma Chineke enyebeghị gị nwa gị ga-achọwa chi ebe chi na-adịghị onye na-aghọta isiokwu gị ga-achọwa chi n'ebe chi na-adịghị akwụkwọ James isi nke mbụ amaokwu nke iri na asaa sị ihe niile dị mma na onyinye dị mma zuru oke na-esi n'aka Chineke abịa so ikpere Chineke ga-eme ka ị mara na ọ naanị Chineke na-enye mkpụrụ nke afọ hmm. nke abụọ ọ ga-eme ka mgbakwasị ụkwụ gị n'agbanyeghị ihe ọ bụla ị na-agabiga bụrụ naanị na ụmụ na-esi n'aka Chineke abịa dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ abụọma isi otu narị na iri abụọ na asaa amaokwu nke atọ ya sị lee ihe nketa nke na-esi n'aka chineke abịa bụ ụmụ ụgwọ ọrụ ọ na-akwụ bụ mkpụrụ nke afọ ọ naanị chineke na-enye nwa nke atọ ebe ahụ ga-eme gị ga-enwe ndị nkasi obi ị ma dịka ị kọwara ọ na-eme nwaanyị lụọ di ihe a na-atụ anya n'aka ya wụ ịdị ime ị dịghị ime ị na-eche gịnị a ga-amụ ka ị ga-amụ mana ị ga-ekwenye m na ọtụtụ mgbe ọ n'etiti ndị na-ekpere Chineke ka ọnọdụ ịmụ nwa na-etetụ anya hmm. mmadụ ga-alụ di taa ya nọ ihe dịka otu afọ afọ abụọ afọ atọ afọ anọ ọ nanị n'ime Chineke wụ ebe a ga-enwe ndị ga-agbakwute gị ha nyere gị aka n'ekpere na-arịọrọ gị Chineke arịrịọ ka o mee gị ka ị dị ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ sitekwa n'obubu ọnụ nakwa iti gị aka n'obi sị gị nwanne m hara ọ dị mma taa ọ- ọ dị njọ taa ọ ga-adị mma echi na o nweghị ọnọdụ ọbụla na-adịgide ndewo apọstụl ị ma na ọtụtụ ụmụ nwanyị na-agagharị na chọọchị na-agagharị na-achọ mkpụrụ nke afọ ebe e nwere ụzọ ọzọ ha ga-eji mụọ nwa nke ndị oyibo kpọrọ surrogacy or ivf ọ pụtara na okpukpere chineke nna megidere surogesi maọbụkwanụ ivf
ndewo ndewo nke mbụ ọ ga-adị mma ma ọ wụrụ anyị amata ihe bụ surogesi na ivf Mm. tupu anyị enwe ike sawa ma okpukpere chineke ọ nabatara ya ma ọ nabataghị ya nke ọzọ aga m asa ajụjụ a dịka onye ọrụ ahụike na dịka onye ụkọchukwu n'ihi na abụ m onye ọrụ ahụike ọ gịnị bụ surogesi surogesi bụ ọnọdụ mgbe ndị dibịa bekee hụtara na nwaanyị agafeela ịmụ nwa ma ọwụ ele nwaanyị anya ma ọ dịka ahụ ya si dị ọ ga-amụli nwa mm. akpọta ya achọọ nwaanyị ọzọ a ga-akwụ ụgwọ abịa were akụrụngwa si ya n'ahụ dịka akwa ya abịa chọta onye nwoke maọbụ di ya eweta mmiri ahụ ya dịka nwoke abịa were abịa kụọ na mkpụrụ na ndụ nwaanyị ọzọ onye ga-ebu ya n'ahụ ya dịka nwaanyị ya akwụọ ya ụgwọ ya ekwu ego ole a ga-akwụ ya ya mụọ nwa ahụ ekunye ya ị na-aghọta ihe Ya ngwa gabazie. nke ahụ nke mbụ ivf wụkwa nke ndị oyibo na-eme ha bịakwa otu aka ahụ ewerekwa akwa chi nwaanyị n'ahụ were mmiri ahụ onye nwoke bịa gaa na lab na ụlọ nyocha ahụ ha hmm. nke nka na ụzụ ha bịa gwagbuo ya bịa nye ya mkpuchi ya ruo oge ọ ga-eru ihe dịka ọnwa ole na ole dịka ha si mara abịa werezie ya bịa tinye ya n'ahụ nne ya nwaanyị onye ga-ebu ya hmm. ị na-aghọta isiokwu m hmm. dịka ị jụrụ ọ bụ na okpukperechi o megidere surogesi ọkwanụ iv ma ọ bụ ivf ee dịka onye na-ejere chineke ozi m ga-asa ya n'ụdị abụọ n'ihi na nghọta dị n'iche n'iche ọ bụ na ọ ga-ekwe gị ikwenyere m ị ga-ama na nghọta dị n'iche n'iche ụfọdụ ndị na-ekpere chineke kweere na ọwụ ihe dị mma bụrụ ihe ziri ezi Ihe ziri ezi. n'ihi na ọwụ chineke na-enye amamihe Yeah. n'akwụkwọ jenesis isi nke mbụ amaokwu nke iri abụọ na asatọ ya sị nwoke na nwaanyị gaanụ n'ụwa mụbaanụ mịakwanụ mkpụrụ ma gbasaa n'ụwa ọwụghị osisi ka a gwara okwu ahụ hmm. ma ọ bụ na ị ga-ekwenyere m mhm. chineke abịa enye aka nyekwuo ndị ọkammụta amamihe iji zi anyị ụzọ dị iche iche nke wụ ma nke a dabara gị nke a ga-adabara gị ihe ma na ị ga-amụbarịrị ị ga-amị mkpụrụ ị ga-agbasa n'ụwa ụfọdụ ndị kweere na ọ bụ ụzọ dị mma ụzọ pụrụ iche iji mee ka ha nwee ndị nnọchi na nke ọzọ ụfọdụ ekweghị onye na-aghọta ihe m na-ekwu hmm. ndị dịka okpukperechi ndị dịka ndị nwanne anyị ndị katọlik ha ekweghị ma eleghị anya nghọta ha bụ nke a na ọ dabaghị maọbụ na ọ dakọghị hmm. na ebumnobi chineke na ụzọ chineke ji kwado ka anyị mụba mana aga m asị gị na ọwụ onwe onye na-akọwara ha mere anyị ha bu n'obi kwere na nke a bụ na o nwere ike ime nwaanyị aga dina nwoke ọzọ na-abụghị di ya onye na-aghọta ihe m na-ekwu o nwere ike duba nwaanyị ịga akwa iko ụzọ ihe abụọ m kọwara onweghị nke mekọtara na nwaanyị ga-ehi nwoke n'ọnọdụ surrogacy ma ọ bụ IVF ụfọdụ mgbe onye nwaanyị anaghị ahụ onye nwoke nwe mmiri ahụ ahụ anya Yes. onye nwoke anakwa ahụ onye nwaanyị a na-ewere ihe si ya n'ahụ gị anya mana nkwubi okwu m akwụkwọ nsọ enweghị mgbe o kwuru okwu megide maọbụ iji kwado surrogacy maọbụ ivf Mm. mana ọwụ amamihe Ihe o nke nyere chineke mmadụ. tinyere na mmadụ iji mee ka maọbụ na nke a agaara gị nke a ga-adabara Nke a ga-adabara gị. gị ndewo Ndewo.
okay e nwere ajụjụ o nwere ịjụ i chere na o kwesịrị ka ụmụ nwaanyị ndị a na-eme ha bịa chọọchị nye testimoni ị na-aghọta ndị mere ivf na surrogacy i chere na ọ dị mma na ha pụta ha ekwukwanụ ee chineke amụrụ m nwaanyị site na ivf o ma ọ surrogacy at least ọ ga-emekwanụ ndị ọzọ ndị ndị e, na-amụtabe makwanụ ndị ka na-ezo ezo mm-hmm. na-eme nke ha apụtakwa n'ihe like ha enwe nkwuwa okwu ime i che na ọ dị mma onye pụta inye testimony o kwuo eziokwu otu chukwu si nye ya because ọ chukwu na-enye nwa otu ọbụla o si bịa ọ chukwu na-enye nwa alakịrị m nkwubi okwu gị ọ chineke na-enye nwa mhm. ekwensu anaghị enye nwa nwa dibịa anya nzu anaghị enye nwa ihe ọ sọkwara ya mee ọ chineke na-eme gịnị n'ajụjụ gị m ga-asakwa gị ya n'ụzọ abụọ dịka onye ọrụ ahụike na dịka onye ụkọchukwu dịka onye ọrụ ahụike ọ dị mma nwaanyị fụta kọọ akụkọ otuto ihe chineke mere ya ya akọọ na chineke mere m mụ aga mụọ nwa n'udo na ọṅụ hmm. a nụ akwa nwa a nụ olu nne ị na-aghọta ihe m na-ekwu site na nke a ọ ga-eme ka ndị na-ama ya akọcha akọ lee ụzọ chineke siri meere m ya ọ ga-abụ ụzọ mgbasa ozi mhm. nyere ndị nọ n'ọnọdụ ahụ mhm. ndị na-anwa ike ha n'otu ụzọ ndị na-amaghị na enwere ike nwee ụzọ ọzọ dịka ụzọ mgbapụ mhm. nke ha pụrụ iji kuru nwa ha nke a wụ azịza m dịka onye ọrụ ahụike dịka onye ụkọchukwu ọ bụghị ihe niile ka anyị na-ekwu ma anyị gbakwasara na chọọchị ikwu okwu chukwu m ga-agwa gị eziokwu n'ihi na nghọta mmadụ dị n'iche iche nghọta mmadụ niile abụghị otu hmm. n'agbanyeghị na anyị na-ekpere chineke na anyị nọ n'ụlọ chineke nghọta m ogo ya nwere ike ịdị elu karịa nke gị ọ ya mere nwaanyị fụta ya sị abịara m ikele chineke chineke mere m ebu nwa m ọnwa itoolu mụọ ya n'udo na ọṅụ ọ chineke na-enye nwa ya hapụ ya ebe ahụ Hmm. ọ bụ ka akụkọ otuto ahụ ghara ịbụ ihe ịkwa akwa nyere ya na mgbe ikpeazụ ụfọdụ ga-asị sista mary anyị maara gị dịka onye maara chineke ọ gị na-agwa anyị okwu chukwu ọ gị na-eme nke ọ gị na-eme nke a hmm. ị na-abụ abụ mmụọ ozi a na-agbadata ọ gịnị mere i chereghị oge chineke hmm. ọ gịnị mere i mee nke i mee nke a hmm. na mgbe ikpeazụ mgbasa akụkọ otuto ahụ abịa wụrụzie ihe ịta ụta ga-adị n'ime ya dịka nwa chineke na onye ụkọchukwu ị bịa kelee chineke na ihe o mere gị abịala ịkọ ụzọ chineke siri mee ya n'ihi na chineke kwadoro ya n'ihi na ọ bụrụ na ọ kwadoghị ya ọ gaghị adị otu ahụ o nwekwe ndị a na-eme IVF ha enwe ya miscarriage n'ụzọ o nwere ndị na-aga ịmụ nke ha ha nwere ya mana ebe ọ bụ na Chineke mere gị amara gị agacha lọta ịkọọ ya dowere ya onwe gị maka ndị ọnụ dị nkọ na ndị amamihe ha dị n'ụdị n'ụdị Mana nwere ike ikwu Adure na gị kwuo okwu. Adure na gị kwuo okwu.
Exactly na. Gaa n'ihu. Na-aghọta. O nwere ihe m chọrọ ikwu. Ee, ihe ma mma i chere dịka onye ụkọchukwu ọ ga-adị mma otu anyị na-aga ụka maka na ị ma ndị bekee na-asị audience anyị nọ na chọọchị and ị ma na ụmụ nwaanyị na-aka egere ndị em, ndị ụzọ ndị ụkọchukwu Yeah. olu na ntị Yeah. ị chere na ọ ga-adị mma abịakwanụ em, nzukọ otu a ekwuo okwu gbasara ihe ivf na surrogacy na o nwekwanụghị njọ dị na ya ị na-aghọta na onye ọ na-adabaraghị na natural way ahụ gị gaa otu a ama m ị na-aghọta na otu ọbụla i si mụọ dị nwa nwa wụ gịnị nke gị ama m ma i che na ọ dị mma otu a maka na e mee ya otu a echere m na at least ndị mmadụ ga-enwetakwanụ nghọta na ihe ihe gbasara IVF a na surrogacy ọ dị mma ee ọ ga-abụ ihe ziri ezi anọtụ enwe ọmụmụ ihe dị otu a ma ọ ga-aka mma n'ọnụ ndị nchekwa ahụike ụfọdụ nzukọ na-eme ha nọtụ akpọọ ha ha abịa kụziere ụmụ nwaanyị ihe ama m ị na-aghọta ihe m Ana m na-ekwu aghọta. n'ihi na dịka onye ụkọchukwu anyị gbakwasara na pulpit ọwụ ihe niile ka anyị na-ekwu n'ihi nghọta onye Onye dị na n'ụdị onye. n'ụdị tupu ekpee gị ikpe mana ọ bụrụ na mụ na gị nọkọ dịka onye bịara ọmụmụ ihe nke onwe ọ dịziri m ịkụziri gị dịka nwa chineke icheela otu a ma nke a adaba tụlee uche na nke a ma eleghị anya nke a nwere ike ịdaba ndewo nsogbu adịghị iwe ewela gị achọkwara ikwu ụkọ ehe aghọtara m ebe i si na-abịa but n'uche m ị na-aghọta ọ ga-adịkwanụ mma mgbe ụfọdụ ndị ụkọchukwu a anyị ekwutetu ya ị ma na o nwe ndị na ị ma o nwe ndị ọ wụ dọkịta okwu otu ha na-egechara ha ntị mm. o nwere ndị omume ọgwụ o nwere ndị ụka o nwere ndị ụka wụ ha na-aṅụ ọgwụ maka na ụka ha sị ana aṅụ ọgwụ nwee ndị dịka ndị Jehova Witness ugbu a ha na-amị ọbara mm. mana I feel na ndị ụkọchukwu kwutuwe okwu ihe ndị na-awụghị na ụlọ ụlọ ọgwụ mm. na-ekwute okwu ihe ọ ga-aka enyeretụ aka amaghị ị na-aghọta ebe m si na-abịa a na-ekwu mana o nwere otu a na-esi ekwu ya ka a pịwa a na-ekwu ekwu ka mana edu a edu. na-edozi ọ na-edozi dịka m gwara gị i nwee onye ga-abịa ọhụrụ izu ọ bịara nke mbụ ya bụrụ ihe a ka ị na-ekwu okwu ya na nghọta na ihe o kwere n'ebe o si na-abịa ịchụọla onye Ịchụọla bịara memba. ikpere Chineke mana ghọta ihe m na-ekwu ị ga-ama ogo amamihe mmadụ ruru ka ị mara ihe ị na-agwa ya ị chụọla na mba Uche nke mụ a, uche nke ee mụ n'uche a. nke gị Echere m. akwụkwọ nsọ sị na ihe niile ziri ezi n'iwu mana ọwụ ihe niile bara uru a na-amakwa otu anyị si eleba anya n'ihe banyere ihe dị otu a ọ bara uru mana dịka m na-ekwu ọwụ ihe niile ka anyị na-ekwu ma anyị gbakwasara ebe ahụ n'ihi nghọta onye mana ọ bụrụ na nwa ohere mụ na gị nọ ka otu a m ga-amakwa otu m ga-eji tiire gị ma eleghị anya ị ga-ekwere na nke ahụ
ọ kwesịghị mmadụ ọfụ ihe ndị eme mba ọ kwesịrị

dịka onye nwa Joyce kwuru i lee anya e nwere ihe a na-akpọ C-section ihe ndị bekee na-akpọ C-section na nghọta m aghọtara m na ọ wụ ịwape nwaanyị afọ ekufute nwa dị n'afọ ya hmm. mana i lee anya n'akwụkwọ nsọ a sị na ọ dị ndị na-amụ ka ụmụ nwaanyị hibru hmm. i chere na ime C-section ahụ ị chere na ọ dịghị mma nyere ndị na-ekwere Chineke maka na e nwere some o nwe ndị ga-apụta sị ha mụrụ nwa through C-section elewe ha anya sị eh. oh, nwaanyị eh. nke a oshidịghị ike o ị feel that na ime ihe ahụ ọ ihe ọjọọ nyere okwukwe chineke o nwere isiokwu m nụrụ gị n'ọnụ nke m chọrọ iji ohere a mee ya ka ọ dị mma hmm. ịsị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwenyere na anyị ga na-amụ dịka ụmụ nwaanyị hibru iji gbazie olu ka m nụzie ọfụma okwu ahụ awụghị nkwa nke si Chineke n'ọnụ pụta hmm, dịka onye ụkọchukwu ọ wụ Chineke kwuru okwu ahụ ọ wụkwanụghị nkwa hmm. kama ndị okwu ahụ si n'ọnụ pụta bụ ụmụ nwaanyị na-amụ nwa ụmụ nwaanyị na-amụ nwa n'Ijipt hmm. ụmụ nwaanyị onye eze goro ọrụ sị na-amụrụnụ ụmụ nwaanyị hibru ụmụ onye mụọ nwoke pịgbuonụ nwa nwoke ya hapụnụ ndị nke nwaanyị ọ na-aghọta ihe m na-ekwu Mm. ebumnobi onye eze wụ ka e nwee ike kechie ụbara ha Mm. ka ha ghara ịnaghara ha ala ha n'ike ihe na-emenụ wụ tupu ụmụ nwaanyị ndị ijipt na-amụ ndị hibru ụmụ ga-abịa ụmụ nwaanyị amụọla n'aka ha ha laru ha agwa onye eze na ụmụ nwaanyị hibru na-amụrụ onwe ha tupu anyị ga-abịa rụọ ọrụ dịka ndị na-aghọ nwa ha amụọla ha amụọla anyị nwa ndị bụ ndị na-eso ụzọ kraịst ewere okwukwe kwụrụ- kwụrụ ya na anyị ga na-amụ dịka ụmụ nwaanyị hibru nnanị ya ị ga-enweta nke a ma ọ bụrụ gị soro m gaa n'akwụkwọ ọpụpụ isi nke mbụ amaokwu nke iri na itoolu ọ bụrụ gị site na amaokwu nke iri na asaa gụrụ gbadawa ọ wụ ebe ahụ na nke itoolu ebe ụmụ nwaanyị na-aghọ nwa dịka ụmụ nwaanyị nọọsụ gara na-agwa onye eze sị ya tupu anyị eru ụmụ nwaanyị amụọla n'aka ha were aka ha chabie alọlọ ụmụaka ka anyị bịarụzi anyị ahụ na onye a dị ime chi gara aga kuzi nwa ya ọ dịghịrị anyị mfe ịpịgbu ịpịgbu nwa ahụ so ndị nke chineke onye ọbụla gị bịara nụ ihe jiri aka ya kwezie ya kụrụ ya Mm. na-anwa chi ya ọnwụnwa ị gaa n'akwụkwọ detronọmi isi isii amaokwu iri na isii akwụkwọ nsọ ebe a sị unu anwana chineke Anyị- unu ọnwụnwa dịka nna unu ha nwara na mesa ị na-aghọta ihe m na-ekwu iji bịa na nke ọpụreshọn eji maka na ọ bụrụ na nwaanyị dịrị ime ọ na-aga ahụ ndị hmm. dibịa bekee hmm. dịka unu na-akpọ antenatal site na mgbe ruo na mgbe o nwere mgbe ọ ga-eru ya wụrụ kwa izu kwa izu ndị bekee sị wiki hmm. ya na-aga kwa izu kwa izu ihe a na-aga ebe ahụ na-aga ele ihe nkiri dịka anyị nọ ebe a ọkwa ahụ ka a na-enyocha Ehe, enyocha ahụ a na-ele gị o nwere ebe ọ ga-eru site na ihe dibịa bekee nyofụtara ya agwa gị na ọkpụkpụ ukwu gị esighị ike enyi nwa n'ihi na nwaanyị niile wụ otu bụ n'ọnụ ọ bụ mgbe ị bara ebe ahụ gị mara o nwere ndị chineke kere kesi ọkpụkpụ ukwu ha ike Ike. enyi nwa nke mbụ o nwekwe ndị e kere mee ya na ọkpụkpụ ha esighị ike enyi ọ bụ na a sị m kwuo dịka onye ọrụ ahụike ụzọ kacha mma isi amụ nwa bụ site cesarean section ndị bekee chọpụtara ya adịghị iberibe ọ ga-enye aka ime ka nwaanyị gbanarịta ụfọdụ ihe ahụ ụfụ dịka ngwa nyịa push nwaanyị anyịgha akwara isi agba ya anya mmiri a na-anyịkpụ ehe ụfọdụ akawa ha ahụ nwaanyị ha anọọla m ebe a na-amụ nwa ahụla m ọ bụghị naanị dịka onye ụkọchukwu dịka onye nchekwa ahụike na nkwubi okwu m enyi oge ahụ dibịa bekee sị gị na ị gaghị anyịli anwana chi gị ọnwụnwa ọ naanị onye dị ndụ na-akọ akụkọ ihe ọ hụrụ ndị bekee sị na onye lụkatara ọsọ onye lụkatara ọgụ gbaa ọsọ ga-adị ndụ kọọ akụkọ ọgụ ị lụga ya nwụrụ ya ebe ahụ ndị dị ndụ akọ ihe ha kọziri ma a kọọ nke ọma n'isi gị a kọọ nke ọjọọ ị makwaghị dịka onye ụkọchukwu enyi oge ahụ sị gị na ị gaghị anyịli anwana chi gị ọnwụnwa dozie ahụ gị ka a waa ya ịnya anya gị mara na chineke kwadoro ya o nwekwe ndị a na-awa ahụ ha nwụọ dịka onye ụkọchukwu ihe dị anyị mkpa karịa wụ na akwụkwọ nsọ sị na anyị ga-anụ akwa nwa n'olu nne ọ gwụla ihe mere m ji na-ajụ ajụjụ a maka na o metụtara m my grandmother on- nne mụtara nne m ọ na-ekpere faith tabernacle awụghị na m bịara ịbịa ise ndị kpega faith tabernacle sị ihe ha mega adịghị mma mana ị ma ihe a metatụrụ m mgbe m- my grandmother dị ime unfortunately nwa anwụọ n'afọ ya ọ na-ekpe faith tabernacle mgbe o rutere ụlọ o kwedịghị aga hospital kwedịghị aga ka ndị dibịa bekee hụ ya o rute ụlọ ụmụ ya na-agwa ya sị momi gaa nụ ka ndị dibịa bekee hụ gị ọ sị that na okwukwe ya gwara ya na o nweghị ihe ga-eme ya na but nwaanyị a bu ozu nwa n'afọ mgbe ya mechaziri kweta ka a kpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ ọ dịla late ọ surviveghị ọ nwụọ hapụ ụmụaka ị na-aghọta so ihe apọstụl na-agwa anyị wụ na ime c section ọ wụghị ihe ọjọọ ọ wụghị ihe ọjọọ chineke unu cheta na ihe anyị na-akpọ ikpere chineke awụbụghị omenala anyị site na gboo Mm, yeah. ọ ndị ọcha were ya wetara anyị anyị ahụ ya ya adị anyị mma ọ kwa ndị ọcha wetara anyị ụzọ a pụrụ iche ugbu a echekwa mụ nwa e ji amụ nwa na nkwubi okwu m otu anyị si nabata ikpere chineke ya wuru omenala anyị taa mm. ọ dịkwa mma ka onye ọrụ na-ekpere Chineke narakwa nke a n'ihi na ọ ga-eme ka ihe ụfụ belata nwaanyị adị ndụ zụ ụmụ ya ma ndị ụkọchukwu kwa ha ewetatụkwa n'ọnụ maka na ndị ụkọchukwu sokwa na-emekwa ụfọdụ ihe ndị ụfọdụ ebe asị gị ọ chọrọ ịchụ memba
ọ bụrụ na nke a nke a bụ nke ịchụ memba ọ bụghị ọrụ m dịka onye ụkọchukwu ọ bụrụ na o nwee onye ọ wụ ọrụ ya dịka onye dibịa bekee mm. nyoo gị ahụ ya agwa gị na nwaanyị na ọkpụkpụ ukwu gị eshighị ike ịnyị nwa anata ihe m na-ekwu gị mee ihe ọ sị gị mee nke a wụkwa nke i declare i declare Declare, exactly. Ebe- onye one onye one ya ọhụrụ ya ee. Jụọkwa, maka na o nwere one woman ọ wụ the the man gba na the the man wụzi ọkwa widower chai ya ọ wụrụ gịnị nwaanyị eguzo m dịka agwara onye ozi na- nke ndị a- chineke especially ndị a na-aga ekpere wenezde ekpere fraịde ekpere tọzde na ọcha ọcha ndị ahụ agwa ya na nwaanyị na ọ ga-amụ n'aka ya

the right ndị ọrụ ya eme nke ọbụla ha hụrụ o nwere ndị nọ nụ ha na-achọ ihe na-awa ha isi push nyịa anyara ihe ha nọ waa ya afọ waa ya afọ onwe na ihe m na-ekwu ụfọdụ mgbe ya wụrụkwa ihe ekpere ga-egboli dịka onye Mm. ụkọchukwu Mm. mgbe ahụ anyị kpee ekpere ọ dịrị anyị n'aka ikpe ekpere kwubi okwu nye gị okwukwe ọ dịkwara chineke n'aka ịza Ime Ịza ya. mana ọ bụrụ na anyị kpechaa

ụfọdụ mgbe onye pastọ ahụ maọbụ onye ụkọchukwu ahụ ana-emekwa misteki mm. ụfọdụ mgbe ị ma ihe ọnọdụ ọmụmụ nwa a wụ ihe banyere ndụ na ọnwụ akwụkwọ abụọma otu narị na iri atọ na isii ị gụdoro ya agbada ya sị na ụdọ niile nke ọnwụ gbara m gburugburu mgbe ahụ mgbe ike na-adịkwa nwaanyị ụfọdụ mgbe ya wụrụ ihe ndị vileji na-ezube mm, mgbe eh, ahụ ụfọdụ mgbe ọnọdụ ahụ onye dibịa bekee hụtara sị gị na a ga-awa afọ awụghị nzube Chineke ọ wụ ihe si gị n'ahụ mm. ya wụrụ nkwado nke ekwensu na ndị ya na ha na-eje ozi mm. kwadoro onye ụkọchukwu ahụtala ya na ụdị na ọnwụ na i tinye gị isi n'ọnọdụ ịwa afọ ịmụ nwa ahụ na ị ga-esi ebe ahụ ala mana ihe m na-ekwu oke na ọrụ ya wụ ihe ahụ ọ na-eme ikpe ekpere hmm. ya ekwubi okwu n'isi gị hmm. ihe anyị dị afta wụ gị alọta ọ wụrụ chineke kwado ya na ị ga-amụ n'aka gị gị amụọ chineke kwado ya na ị ga-eji ọpụreshọn mụọ gị amụọ nwa
apọsụl ajụjụ nke ikpetemazụ m chọrọ ịjụ gị na nchịkọta kedu ihe merenụ ụfọdụ ndị ụka anaghị anabata CS ma ọkwanụ nke ndị oyibo kpọrọ blood eledị ihe a kpọrọ ekpọ transfusion ndị ka ndị gara skul inye mmadụ ọbara inye mmadụ ọbara ee dịka m kọwara na mbụ ọ wụ ndị ụkọchukwu niile maọbụ ndị na-ekpere chineke niile dịka m kwuru o nweghị ebe e dere ya n'akwụkwọ nsọ kama Mhm. ọ gbakwazịnyere ụkwụ na usoro okpukperechi ndị ọbụla gị ọ bụrụ na usoro okpukperechi gị na ihe ozizi a na-ezi unu nabatara ya ga-esoro ya aga ọ bụrụ na usoro okpukperechi gị na ihe a na-ezi gị anabataghị ya ga-ajụ ya dịka m kọwara maọbụ dịka ị kwuru ama m ma ọ gị ka ọ gị nwa na-ekwu dịka ihe ọmụmaatụ ndị Jehova Witness Witness, eh. Eh, ha nwere ihe mgbakwasị ụkwụ na ihe ha kweere dịka etilere ha ọbara ọ bụrụ gị aga n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi iri na ise malite n'usoro nke iri abụọ na asatọ ruo na nke iri abụọ na itoolu ebe ahụ sị otu a unu anabatakwala ihe e jiri chụọra arụsị ma ọ bụ ọbara gị agụrụzie gbadawa Ọ- eche m ebe ahụ ka ha were anabatala ọbara dịka ihe mgbakwasa ụkwụ ha mana dịka onye ọrụ ahụike ọ bụrụ na ị rịa ọrịa ọbara taa gị n'ahụ dịka ndị oyi abalị na-ama ọ na-amị ọbara ọbara taa gị n'ahụ a kpọta gị n'ụlọ ọgwụ ha ewere igwe nka na ụzụ nyoo gị ahụ a sị gị na ọbara gị nọ 30 pesenti dịka onye toro eto ote nọ ihe ị ga-eme na ngwa na ngwa wee nabata ka a gbanyere gị ọbara ndị ji ahụ ka ị nwee ike ịdị ndụ nyaa ọnọdụ ahụ Ọnọdụ ahụ. ma ọ bụrụ na ị jụ ya ihe ọzọzi mere gị o nweghị onye ị ga-ata ụta dịka m kwuru akwụkwọ nsọ sị gị anwana akwụkwọ matiu kwukwara ya sị gị anwana chineke gị Ọnwụ. na akwụkwọ matiu isi anọ mgbe kraịst ekwensu bịara sị ya si n'elu ugwu mee nke a mere m nke a ka m mere gị nke a ya sị ya gị anwana chineke gị ọnwụnwa dịka onye ozi ozizi ihe anyị egbochighị itire mmadụ ọbara Mm. o nwee onye ga-ada ọrịa e butere anyị anyị rụcha nke ịkụpụ aka mmụọ n'ahụ ya mebie nke mmụọ ọ fọzi nke ndị dibịa bekee ga-arụ anyị asị gị ngwa ugbu a buru gaa ụlọ ọgwụ Exactly. ihe ọbụla ndị ụlọ ọgwụ sịrị gị mee Ga-eme ga-eme ya. ya maka ihe a dị ndụ eme ka mma ndị bekee gụrụ aha ha sị ndụ bụ isi otu aha even ma akwụkwọ nsọ o kwukwara ọ sị we should beware of gịnị false doctrines because ihe na-enye ụcha gịnị o ozizi ihe ozizi ihe nke ndị ụkọchukwu na-ezi ndị na-eso ha n'azụ mmadụ nọkọtara cheta ofu ihe ya ọ hụzi ya na religious something ya o were ya mee implement ndị mmadụ a na-esonye ụfọdụ na-anwụ iri n'ime mana nke hapụ ịnụ ọbara ahụ eh, e nwere ihe ọzọ amaanụ m ị wụnụ onye jehova witness mana achọrọ m ịjụ gị dịka onye esi ị wụ dọkịta o nwere ihe ọzọ ha nwere ike ị na-eri ị na-eji a- em- emechi ọbara ahụ ọ gbakwunyere
ọbara nọ gị n'ahụ ọ bụrụ na ọbara nọ gị n'ahụ ataala Ala. enyote ya ya hụ na ị na-achazi mmiri mmiri Mm. ndị bekee eburu ụlọ ọgwụ ahụta ya na ị nọ 30 pesenti o nweghị ihe ọbụla ị na-aga iri eri ugbu a ga-emedochi ya o nwere oge ọbara gị ga-anọ asịzie gị ṅụọ nke a Okay. rie nke a kpara ahịhịa nke a ọ bụrụ na ebu onye ahụ ebu dịka onye na-ama onwe ya Onwe ya. ndị ọ dị n'aka enyocha ahụ na-ahụ ya na ọ nọ 30 pesenti o nwere ike ma o nweghị ihe e mere ihe dịka otu awa maọbụ awa abụọ site mgbe ahụ e butere onye ahụ Mm. onye ahụ na-ala ala gị bịa chewe mgbe a bịara siere gị nye gị ọkwa onye ma onwe ya ga-emepeli ọnụ ihe nye ahụ ị na-aga iweta enye ya ka ọ na-aga ịga ịrụ ọrụ n'ahụ naanị ihe onye ahụ nwere mgbe ahụ wụ ịnakwere ikpere chineke ekwesịghị ime ka onye ọbụla dị iberibe eluigwe na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka elu onye ọbụla nyere onwe ya aka ka eluigwe na-enyere aka ị nọrọ n'ime olulu ma i wefụta aka gị mmadụ aga ama ya nọrọ ebe ahụ nọọ ebe ahụ adịghị mma n'ahụ lekwa ime olulu ikpere Chineke ekwesịghị ime ka ị dị iberibe n'ụdị ọbụla gị ọ ga-eme ka ị mara ihe ma nke ime mmụọ ma nke anụ arụ ị ma ihe m chọrọ iti itu n'okwu gị ahụ ị ma gbasara ọmụmụ nwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akpachara anya o were ụmụ nwaanyị ọ wụ ha bịa were ihe a na-asị ime mewe nwaanyị ime nchi emewe ya ya wụrụ nwaanyị ọ dịrị ime ọ na-ata ihe anụ ndị bi n'ọhịa ọ na-ata ma nchi ọ na-aṅụ ma kaịkaị ma mmanya hmm. ọkụ ma ihe ndị ọzọ ọ na-eri ezigbo nri ga na-enye ya ihe n'ahụ o richaa ya at the end of the day ga-ahụ eburuzie gaa ụlọ ọgwụ a na-achọpụta na ọbara adịghị ya n'ahụ a na-achọpụtazi na o weziri a lot of nke ndị oyibo kpọrọ gịnị compli gịnị abịa na-enyofute ya abịa na-achọta ofu ihe maọbụ nke abụọ nọ na ahụ onye dị otu a olee ihe ị nwere ịgwa ụmụ nwaanyị ndị dị ime ị ma a ma sị na nwaanyị dịrị ime ị ga na-asọ nka ị ga na-eji waya na-eri ihe ị ga na-eri vegetables ị ga na-ata azụ ị ga na-ata ma liva ị ga na-eri ụmụ ihe ndị ga na-enye aka ụfọdụ ụmụ nwaanyị were ya jidekwa anya ọlụ ụmụ nwoke n'ọrụ ndị na-aga eri eri a hụrụ mgbe ahụ ma nke nọ n'ukwu akwụkwọ ma nke na-anọ n'ukwu akwụkwọ site n'ụrụ ụtụtụ gị sị a ga-egburu gị azụ mhm. gaa gawa ihe ehi nke abalị gị so nawa anụ ewu mhm. nsogbu adịghị gaa n'ihu
kedu ihe ị nwere ịgwa ha na ọ bụrụ na dọkịta sị gị lekwe ama na ị na-ala ike ịṅụ mmanya kwụsị ịṅụ mmanya ama na ị na-ala ike karịa ịta anụ nchi ị na-ala ike ịta anụ nke a kwụsị iri ya nke anụ nchi bụ nke ka njọ Ọ dị ka elekere anụ. ụfọdụ no ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị dị ime ị ga-ahụ nwaanyị ime a na-eme ya ime ebido n'ụtụtụ mere ya mere ya chi ejie Anụ nchi na-eme Iru- ihere. ị nụbe ya o nwere ime a na-akpọ ime nchi o mewe gị jụọ ọnụ na ajụjụ nụ o mewe gị o mee gị mee gị mee gị mee gị ya ọla hmm. ọ nọtụkwa ime ebidokwa mewekwa gị ọzọ ya o mewekwa gị ya ọgbara anụ nchi ha ahụ te ha si na-ekwu na ihe mmadụ tara sọ maazị ka m jụọ maazị ka m jụọ gị elee ihe ị nwere ịgwa ha dịka ihe ị jụrụ banyere anụ nchi ime mekata ya ala ọ wụ Ha na- ihe- ha na-akpọ ọ wụ- ya ime nchi. ọ wụ ihe ndị kwere ọ wụ ihe mmadụ kwere wụ ihe Ihe na-arụ ya ga-abịara ọrụ. ya. Ịkpọ o ya nwekwara ihe onye ya nọ ebe ọ nọ o kwenyeghị n'ihe dị otu a ọ takwana anụ nchi ime mekata ya ya alaba ya nọkwa ya abịa hmm. dịka onye ọrụ ahụike anyị ekwenyeghị na o nwere ihe dịka a takwa anụ nchi anụ nchi nwa ọhụrụ a ga-amụ mgbe a ga-amụ ya a ga-amụ ya nke a na-aga hmm. amụkwa a ga-amụ ya ihe anụ nchi ahụ na-ekwu okwu ọ na-emenụ ebute anụ nchi nye onye ahụ ya takwa ya mụọ mgbe ahụ ihe ahụ ọ ihe ndị bekee na-akpọ superstitious belief n'ihi na ndị mgbe ochie kwere ya ọ na-arụrụ ha ọrụ ndị dịka anyị ndị agba ọhụụ anyị amaghị ihe ọ wụ Amaghị o nwere ike onye nụkwara n'ọnụ ga-awụ nnene nwaanyị ma nnene nwoke ndị mgbe ochie ndị ọ na-arụ ọrụ mgbe ahụ Yes. ihe ọ bụla ị kpọrọ nkịta gị wụ ihe ọ Ọ na-eme ga-aza. Ihe ọ ga-aza. ịkpọ ya eh, Bingo. eh, ya Ya aza aza bingo. ịkpọkwa ya aha mmadụ Ịkpọkwara ya ya- chi, ya ya aza mere. chi. na dịka ihe Ịkpọkwara ya jụrụ m lulu. dịka ihe ị jụrụ m banyere ihe nwaanyị kwesịrị Ị iri na-eri. na nke ọ na-aga eri dịka ịṅụ mmanya ọkụ na ihe ga-ata ya ọbara nwaanyị dịrị ime ihe dị ka ọnwa abụọ na ọnwa atọ ndị bekee sị ọ wụ first trimester mm. ọ kwa ya Yeah. o kwesịrị ka ọ malite mgbe ahụ gawa ụlọ ọgwụ ha na-enyo ya ahụ mana ọ dịghị mma nwaanyị dịrị ime ya na-aṅụ mmanya ọkụ Mba, ọ dịghị mma. ọ dịghị mma nwaanyị dịrị ime ya na-eri ihe ọ wụla ọ hụrụ o nwere nke ị ga-eri otu ahụ mmanya ọkụ dị dịka kaịkaị ọ na-ekpo ọkụ ya eruo o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nwere light womb ya baa mgbe ahụ ya sapụ nwa ahụ ụfọdụ ehe anyị ele ekwensu nọ na village ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ejide mmanya ọkụ eshipụ ime ma ọ na ị hmm. ga-ekwenyere m ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji mmanya ọkụ eshipụ ime ndị e, ọrụ ahụike anyị a na-enye nwaanyị nkwado ṅụọ mmanya ọkụ Mm. nwaanyị ga na-eri ihe ga-edozi ya ahụ ihe ga-enye ya ọbara Mm. mana ị na-eme enjoyment tanụ ichi tanụ nka ị na-atakwa gị na-aga ụlọ ọgwụ a A na-ele na-enyo gị ma ahụ nwa gị ka a mara nwa weight gị nwa nwa gị. ọ wụrụ i rie ya otu i siri hụ ya na otu e siri nye gị ya nwa ahụ nwere ike buo gafee ebe o si afụta Afụta. CS a na-ekwu okwu ihe mekwara ụfọdụ ndị a na-ekwenye maka ya wụ ego ele eji Eji eme ya eme ya. Ew! puku nde puku nde ego eji eme ya karịrị ego ụgwọ ụlọ m Ngwo. so ọ ga-akakwa mma na i jikọtara ọnụ gị na akpịrị gị Ehe. ga-ewere ego ebe ọ dị ọnụ ala mụọ sịrịrị Mụọ werere. ndewo ndewo o nwere ihe m chọrọ ikwunye ụwa ee dịka ndị na-ege ntị ụmụ nwaanyị ndị na-ege ntị dịka onye isi nchụaja si kwu ị dịrị ime jiri chineke hiwe isi nọmba 1 nọmba 2 ihe ọbụla dọkịta gị gwara gị sị gị mee gị nye ya ntị mee ya i mee nke chi i mee nke dọkịta gị sị gị mee gị hapụrụ chineke ụfọ ya kwa ya chineke mezuo ụfọ ya daalụ na nkwubi okwu dịka o kwuru ịdị ime n'ọnọdụ ịmụ nwa wụ agha nke ime mmụọ mm. ọ wụ naanị ihe anụ ahụ n'ihi na o nwere mgbe ọ ga-eru ọ sọkwa gị wụrụ onye ozi nwaanyị ike ekpere aga adịkwa gị maranụ na dibịa a na-agwọ onwe ya mgbe ahụ ka ị ga-amata na dibịa a na-agwọ onwe ya ike ikpe ekpere aga adị n'ihi ihe gị na ya na-alụ ọ dịghị mfe mmadụ ibu mmadụ ibe ya so ịdị ime na ịmụ nwa wụ agha nke ime mmụọ nke mbụ ị ga-eji chineke hiwe isi were ụmụnna n'ime chineke gbaa onwe gị gburugburu n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka a mara na igwe na-amụ igwe ndị bekee sị mhm. iron sharpened iron ha enwee ike nyere gị aka n'ekpere ịlụ agha nke ime mmụọ nke abụọ ga na-ege dibịa bekee gị ntị ihe ọbụla ọ sịrị gị mee ga-eme na nke onwe gị ị nọzie ndị a na-alụrụ gị ndị a na-alụrụ gị Mm. ihe ụgwọ i ji chineke gị were okwukwe gị doo n'ebe chineke nọ Mm. ị gachazie fụta gị kwụghachi nkwa ikwere ma onye ọbụla na-ege ntị ma onye na-anụ olu m na ihe ndụmọdụ m ma surrogacy ma IVF. ma itinye mmadụ ọbara ma ọbara taa ya n'ahụ o nwe nke dị njọ ọ wụ ụzọ ndị oke amamihe nke sayensị ndị gbugbara ya nka na ụzụ mefụtara iji nyere ndụ aka Ehe. n'obodo ndị mepere emepe ha na-ekwecha nwaanyị inyi kpụụ Mm. bee chewe mgbe enwere contraction adọwa nwaanyị anya ya ahụ nke ahụ nke a ọ wụ o ruhala 9 months ma Echawa ya. i- i- ma EDD o ruru ma o ru a waa ya afọ kupụta nwa onye ọbụla ezuo ike Ezuo ike. ndewo Ndewo. Ndewo, Apostle. O nwere ihe nwere ga-ekwu? Ọha na eze ndị Igbo anyị abịala njedebe nke ihe omume a. Hmm, akụkọ dị ogologo anyị akọgidekwala na anyị ekpebiela ya. Ị wụrụ nwaanyị nọ n'ebe ahụ na-ele anyị anya. mara na ị mụọ nwa gị site na surrogacy ma ọ kwanụ IVF ọ bụrọ ihe ọjọọ mm-hmm. gị dịrịkwanụ ime adịrị e mee gị operation kupụta gị nwa ọ wụghị ihe ọjọọ ọ wụ ndụ gị ka a na-azọ mm-hmm. hmm? unu emekwana ihe unu na-egekwanụ ma pastọ kwa ya ihe i kwuru ma pastọ ma ndị dibịa bekee ntị ka ọ dịrị gị na mma ị na-anụ aha m ka bụkwa Ezinne Okenwa sorokwa anyị n'izu ụka ọzọ nke na-abịa abịa na ihe onyonyo anyị ka anyị na-akpọ ife anyị nọ na instagram anyị nọ na facebook anyị nọ na twitter nke ndị oyibo kpọrọ x anyị nọkwa na facebook